Nin ye aw ka bamanankan kunnafoni wagati selen ye aw bisimila bi sibiridon utukalo tile mugan ni wolonfila san ba fila ani san mugan ni fila fɛri mali ni o de ye front pour l'émergence et le renouveau au mali olu kɔni ye conférence de presse dɔ sigi sen kan min ni a kɛra u jabala la a kɛnɛ kan usman tangara ale tun bɛ sttv tɔgɔ la a ye min sɔrɔ an ka ɲamada ka sɔrɔlen fɛ eh, fer mali n'o ye front pour l'émergence et le renouveau du mali ka eh, senkɔrɔma tintin eh, kan ye ka jira k'a fɔ fer mali ale bɛ mali gouvernement n'o ye cɛmancɛ fanga gouvernement ye fer mali bɛ u fo ka kɛɲɛ ni kumana min na u ye a fɔ k'a fɔ u bɛna baarakɛda kelen kelen sigi sen kan n'o ye baarakɛyɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen ye min bɛna mali dugujukɔrɔ nafaw tɔnɔ bɔ k'a sɔrɔ o baarakɛyɔrɔ ni o bɛna kɛ mali jamana de kelen pe ta ye a tɛna kɛ mali ni jamana wɛrɛ jɛ ye fɛri mali bɛ o hakilina ye a b'o senkɔrɔma tintin k'a sɔrɔ sigasiga t'a la dogodogo tɛ a la fɛrɛmali b'a ye k'a fɔ gouvernement ye nin bila bolodali min kɛ n'o ye ka baarakɛyɔrɔ dɔ sigi sen kan min bɛna mali dugujukɔrɔ sanu mali pétrole mali gazi ani mali dugujukɔrɔ nafolo bɛɛ lajɛlen min bɛna o ɲininiw kɛ o kɔnɔ ani k'u tɔnɔbɔli baaraw kɛ fɛrimali bolo nin ye kobaw dɔ ye min ni ɲinan tɛna k'a kɔ k'a fɔ ko gouvernement dela ka a ɲɔgɔn kɛ kabiri 22 septembre 1960 la n'o ye baba modibow olu ye mali ka yɛrɛmahɔrɔnya dili min k'a ma o tuma na eh, politikiko bonakun kan fɛrimali hakili la k'a fɔ nin bolodali min kɛlen filɛ gouvernement fɛ nin bɛna kɛ jɔyɔrɔba fa anw ka yɛrɛmahɔrɔnya tali sira kan n'o ye sɔrɔko bonakun ye fɛrɛ mali b'a jira k'a fɔ yaasa mali ka se a yɛrɛ kɔrɔ mali k'a ka yɛrɛmahɔrɔnya sɔrɔ ka kɛ jamana duman ye jamana min ni a kɔ sɛmɛnen don a yɛrɛ la o tɛ kɛ fiyewu fo an ka fɛɛrɛ ni dabaliw tigɛ mali yɛrɛ ka se k'a ka dugujukɔrɔ nafaw bɔ k'a tɔnɔbɔ k'a sɔrɔ mali de bɛ a niyɔrɔ fanba sɔrɔ fɛrɛ mali ka eh, kunnafoni ye nin ye min kɛra bamako sibirikalo eh, sibiri utukalo tile mugan ani wolonwula san ba fila ani san mugan ni fila fɛrimali ɲɛmaayaso tɔgɔ la fɛrimali ɲɛmaa sori ibrahima tarawele an b'aw fo a ka lamɛnni la. bɔn an ka mɔgɔ minnu bɛ damandaw la an ka wulikajɔ nafa bɛna s'u ma barisa an bɛna a ɲini société minière minnu bɛ minnu ni damanda ninnu ka surun u ka fɛɛrɛ kɛ ka dɛmɛ lase damandala baarakɛla ninnu ma o ye matériel ye matériel baarakɛminɛnw ye o ye k'u dɛmɛ k'u yɛrɛ former ye o ye k'u dɛmɛ ka eh, sɛnɛkɛ mansin ɲini ka di u ma o ye k'u dɛmɛ ka ji di u ka sigida ni togoda ninnu ma cogo min na donc an ka wulikajɔ bɛna se minnu ma u bɛ se k'o baaraw kɛ togodala eh, jeune ninnu ye cogo min na donc en même temps min ye baara fana ye k'a lajɛ mine kɔnɔ baara min bɛ se ka di olu ma an k'a ɲini o baara ka di o damandala baarakɛla ninnu ma mine kɔnɔna na ne bolo o jɛɲɔgɔnya an bɛ k'o de ɲini jamana bɛ se ka o nɔgɔya da kɛ cogo min na société mine ni sigidalamɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ ani damala baarakɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ dama baara fana fo an ka lajɛ k'a don ba la sisan parce que nin y'a san bi saba san kɛmɛ ye an bɛ tɛkiniki kelenw de la fo an ka lajɛ jamana tɔw y'o ta de bɛ cogo min na n'a fɔ gana ninnu an ka se k'olu ladege ka école dilan minnu bɛ mɔgɔw former dama dingɛ sen ma minnu bɛ mɔgɔw former sanu bɛ se ka sɔrɔ nɔgɔya la cogo di ka sɔrɔ i m'i ka vie bila danger la An bɛ ka fɛɛrɛ ɲini école tun bɛ se ka sigi Mali la cogo min na ka se ka dama baarakɛlaw former n'u former na o b'a to hali sigida yɛrɛ bɛ lakana dingɛw mana dayɛlɛ dingɛw bɛ se ka datugu cogo di ka u kisi fana mɔgɔw bɛ taa don dama min kɔnɔ n'a bɛ firi jeunes kan yen an bɛ se ka fɛɛrɛ kɛ cogo min na ka fu siri o dan na. Bon ne bolo an b'o démarches la voilà o de tun ye n ka jaabi ye ka se o fɛɛrɛ bolo kɔfɛ i n'a fɔ sanni feere la damabɔlaw ni cakɛda minnu ka baaraw ɲɛsinnen don sanuko baaraw est ce que a ye baaraw boloda minnu bɛna nɔgɔya don ko fɛnɛ na u ni ɲɔgɔn cɛ awɔ an ka an ye miirina dɔ ta ka jamana sɛgɛrɛ n'o ye n'o ye sanu minnu bɛ bɔ damanda ninnu na anw yɛrɛ mali yɛrɛ t'a dɔn a sanu bɛ taa yɔrɔ min na donc o ye problème ba de ye donc an y'a ɲini jamana yɛrɛ fana k'a lajɛ ka comptoir dɔ sigi comptoir national d'achat dɔ ou bien banque nationale dɔ min b'a to dama ninnu ni sanu bɔra dama baarakɛla ninnu bɛ se ka taa sanu feere jamana ma cogo min na bon o kɔrɔ tɛ ko jamana bɛ bin u kan prix dɔ f'u ye u bɛ deli k'a feere mɔgɔw tɔw ma prix kɔrɔ min na jamana k'a san o prix kelen in na Moi je crois que o de nafa ka bon sanu feerelaw ma a b'o nafa ka bon jamana fana ma a b'a to jamana bɛ se ka réserve dɔ sɔrɔ sanu na k'a to a bolo kɔrɔ o de bɛ se ka jamana bɔ gɛlɛya la ni gɛlɛya nana ni gɛlɛya cunna jamana kan donc an b'o laɲiniw fana la k'o lase gouvernement ma n'ala ma baasi kɛ a kow bɛ senna mais kɔsa in na an y'a ye jamana ni DNGM eh, DNGM ni eh, sanu minnu bɛ sanu raffiner ni sanu raffinage ye ka sanu bayɛlɛma k'a kɛ 24 kara ye min b'a to sanu bɛ se ka feere étranger la société dɔ bɛ mali la yan o malien dɔ yɛrɛ ta Marena Gold jamana y'a ɲini sanu minnu bɛ bɔ damanda la o ka na di raffinerie ma o raffinerie in ka eh, damanda sanu ninnu k'a raffiner comme ça mali ka fɛn bɛ sigi a kan mali ka eh, cachet bɛ sigi sanu in kan a bɛ se ka feere cogo min na étranger la o b'a to jamana bɛ milliard ba de sɔrɔ dama minnu bɛ dama bɔ fana kan a b'a to u ka wari tɛ bila danger la Parce que i bɛ wari sɔrɔ damanda la wari mugujɛ b'i kun mais i bɛ danger la mais n'i nana fɛ jamana ma comptoir la sisan i bɛ se ka kɔnti dayɛlɛ i b'a fɛ yɔrɔ min na i ka wari bɛ bila i ka kɔnti kɔnɔna la ne bolo o de bɛ se ka sennaw dɛmɛ kosɛbɛ kosɛbɛ u ka baara bɛ se ka yiriwa an ka laɲini dɔ fana ye min ye sanu in bɛ se ka kɛ sababu ye cogo di ka sɛnɛ fse ani société wɛrɛ bɛ k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma min ye to kunna a nisirire ye olu bɛ se ka taa u taara feere cogo di Da nɔgɔn na damansennaw ma an an bɛ ka hakilijagabɔ k'o fana kan fɛrɛmali ye wele bila kunnafonidilaw ma dugujukɔrɔ nafa kuma de la parce que n'i y'a jate minɛ mali la an ka dugujukɔrɔla nafa ka bon kosɛbɛ mais a tɔnɔ tɛ ka se maliyɛnw ma donc pour que nin nafa ka se maliyɛnw ma kɛlɛ jumɛn de ka ɲi ka kɛ fɛrɛmali wele tun y'o de ye k'a jira k'a fɔ ni maliyɛn bɛ se ka baara o baara kɛ baara in kana taa kɔ kan a ka di maliyɛn ma a k'a kɛ ale ko o wari sɔrɔ ni mali entreprisew bɛ se ka baara min kɛ o ka di u ma sani a ka taa di entrepreneur wɛrɛw ma kɔ kan n'u nana i bɛ taa sɔrɔ u bɛ anw de ka jamanadenw ta ka baara kɛ jamanadenw bɛ baara kɛ mais nafa bɛ taa u ka jamana kan n'i dun y'a ye an ka jamanadenw bɛ se ka baara kɛ ça veut dire a compétence b'an na n'a compétence b'an na p a b'a bɔ anw bolo ka taa di mɔgɔ wɛrɛ ma mɔgɔ si de tɛna mali dilan maliyɛn place la Donc ni dugu jukɔrɔ nafan bɛ fɔ classement mondial la i bɛ taa sɔrɔ Mali bɛ premierw cɛ la mais a nafan ko la ni pays pauvres fana bɛ fɔ fɛn tɛ pays minnu bolo Mali fana bɛ o cɛma donc ne bolo a tɛ se k'a fɔ ko wariba b'i kun k'i ka dugu jukɔrɔla nafan ka bon ka tila k'a fɔ ko wari t'e bolo ko eh, fɛn t'i fɛ yen dɔgɔtɔrɔso ɲumanw t'an fɛ siraw t'an fɛ a kɔngɔ b'an na gɛlɛya caman de bɛ maliyɛnw kan mais ni an sela an ka dugu jukɔrɔ nafan gérer ko la ne hakili la o gɛlɛyaba ninnu caman bɛ bɔ yen donc fɛrɛmali kɔni wulila k'a yira k'a fɔ fɛrɛmali kelen ka kɛlɛ tɛ nin ye dɛ nin ye maliyɛn bɛɛ de ka kɛlɛ ye dugu jukɔrɔ nafan anw de ka dugukolo don a nafan ka ɲi ka se an ma a ka ɲi ka se an ka jamana ma o tɛ delili ye o tɛ doleyansi ye nin ka ɲi ka kɛ obligation de ye bɛɛ ma mɔgɔ minnu bɛ na u bɛna investissement kɛ mais u bɛna investissement kɛ yɔrɔ jumɛn sani mini ka kɛ foro de tun bɛ anw somɔgɔw bolo yiriw de tun bɛ anw somɔgɔw bolo nakɔw de tun bɛ anw somɔgɔw bolo mais ni mini nana kɛ yɔrɔ la mini bɛ a ka sanuw ta ka taa n'a y'u ka jamana na ni mini banna mini bɛ yɔrɔ o yɔrɔ la sɛnɛ tɛ se ka k'a si la tuguni yiri tɛ se ka falen a yɔrɔ dɔw yɛrɛ la donc o ye kasaraba ye an ka jamana ma Mais n'a fɔra o kasara ninnu ko an k'o kun ka tila ka i ka nafa tɛ se a ma a de ka bon donc anw kɔni wulila bi an ka kɛlɛ kɛ k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma pour que vraiment Mali dugujukɔrɔ nafa in tɔnɔ ka se anw ma tɔnɔ bɛ bɔ a la parce que a kumaw bɛ ka taga donc gouvernement de la transition an bɛ foli tebaww la kosɛbɛ u bɛ k'u jɔyɔrɔ fili kosɛbɛ an n'u bɛ ka baara kɛ u bɛ k'an lamɛn

Malien bɛ se ka fɛn o fɛn kɛ u k'a di Malien ma tiɲɛ yɛrɛ la an bɛ foli bila u ma donc o b'a jira k'a fɔ kɛlɛ in nafa b'a la a jɔda bɛ ka ye donc minnu ye bololadamansennaw fana ye dugujukɔrɔ nafa a b'an bɛɛ de kan u minnu bɛ ka baara kɛ n'an y'a lakɔlɔsi san o san n'a ma mɛn ko daman binna dɔ kan a bɛ mɛn accident dɔ kɛla kasaraw b'u kan gɛlɛyaw b'u kan u tɛ furakɛ u bɛ nɔgɔ ni fɛnw kɔnɔna na donc mun ka ɲi ka kɛ pour que o kasaraw ka ɲi ka dɔgɔya an tɛ se k'a fɔ k'a dabila mais caman ka bɔ a la donc ka essayer ka procédure dɔw fana bila sen kan u bɛɛ ka u conformer o la afin que u yɛrɛ ka gɛlɛyaw ka dɔgɔya donc damanbinw ka nɔgɔya accidents ka nɔgɔya u ka niveau la camanba ka bɔ gɛlɛya la O kɔni ye gɛlɛya ye. Weleda min bɛ n bolo ka fɔ sani n ka weleda lase ɲɛmɔgɔw ma ne yɛrɛ ye muso ye n bɛ musolakaw wele fɔlɔ musow an kana sigi so muso danbe ye furu ye o ye tiɲɛ ye nka den baloli den ka kɛ fɛn ye o fana ye muso ye N'i bɛ dɔ la ne bolo i bɛ se k'i den koron k'a bila sira dɔ fɛ mais ni e tɛ foyi la i bɛ den bila bɔlɔn fɛ yaala la a bɛ na ni kasara caman ye donc musow a ye wuli an ka baara kɛ an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an kana jateminɛ kɛ an ka se cɛlakaw ma an ka dɛmɛ ɲini u fɛ cɛlaka minnu bɛ yen fana ni musow bɛ sira ɲuman kan a ye sabari a y'an dɛmɛ cɛ ni muso tɛ kelen ye cɛ ye cɛ ye muso ye muso ye bɛɛ b'a dɔn cɛ ye dutigi ye mais cɛ fana ka dutigi ye muso ye an k'o fɔ donc o tun ye yɛlɛko yɔrɔnin dɔ ye ka fɔ mais a ka di an ye vraiment cɛlakaw k'an dɛmɛ ɲɛmɔgɔw k'an dɛmɛ aw ka musolakaw dɛmɛ musow sɛgɛnnen musow tɔɔrɔlen musow ɲɛninen ni muso ye projet min daminɛ n'a bɛ nafa sɔrɔ a la i bɛ t'a sɔrɔ cɛ dɔ b'i banamini a na cɛ dɔw yɛrɛ la a bɛ fɔ muso baara tɛ nin ye Ne bolo muso baara tɛ yen cɛ baara tɛ yen baara bɛɛ ye baara de ye cɛw bɛ ka furufuruw feere bi cɛw bɛ yɔrɔfuranw na bi cɛw bɛ tobiliw la bi donc fɔlɔ a tun bɛ fɔ k'o ye muso baara ye ni cɛ b'o kɛ muso fana bɛ se ka cɛ baaraw kɛ donc an ka wuli an ka baara kɛ an ka yira cɛlakaw la ko anw fana bɛ se anw bɛ se ka baara kɛ wa an tɛ ka baara kɛ ka tɛmɛ u la ou bien ka yira u la ko place t'u bolo dɛ Mɛ an bɛ k'a yira aw la de k'an bɛɛ ye kelen ye anw bɛ k'aw dɛmɛ anw bɛ k'aw suteni de ni aw ko min anw bɛ n'aw dɛsɛla don min na anw bɛ jigiya ta donc o jigiya in kama an ka ɲɔgɔn dɛmɛ an ka musolakaw dɛmɛ an ye gɛlɛya caman sɔrɔ parce que i bɛ taa sɔrɔ muso kunda mɔbiliba dɔw bɛ yen fɔlɔ cɛ cɛw de tun b'a boli a bolibaga tun tɛ musow la mɛ bi bi in na muso caman de bɛ o kamiyɔn ninnu boli voyage dɔw de bɛ fikise par jour o tarigɛti a bɛ fɔ ko aw bɛɛ ka voyage seegin ka se tan ma bɛɛ k'o kɛ journée kɔnɔ muso minnu bɛ baara la i bɛ taa sɔrɔ ni voyage seegin fɔla yɔrɔ min na dɔw b'a sama fo kɔnɔntɔn tan ka sɔrɔ cɛw bɛ seegin la dɔw bɛ min kɛ hali cɛ dɔw t'a kɛ donc o yɔrɔ ninnu na an b'a fɔ muso baara tɛ cɛ baara tɛ gɛlɛya bɛ yen i bɛ taa mine kɔnɔnaw la i bɛ taa sɔrɔ muso dɔw bɛ yen masɔnw de don u bɛ masɔnya baara kɛ dɔw bɛ yen pɛntiriw de don u bɛ pɛntiri kɛ yɔrɔw la donc dɔw bɛ yen u bɛ sudiri kɛ ne yɛrɛ ka baarakɛ yɔrɔ la muso dɔ bɛ ne bolo tɔgɔ kasinabɛ bɛrite kasinabɛ bɛ sudiri de kɛ a ka baara bɛnnen don sudiri de ma n b'a bila cɛw fɛ a bɛ sudiri daminɛ sɔgɔma fo wula fɛ a b'u nɔfɛ a tɛ sɛgɛn dɔnku ne yɛrɛ ka baara bɛnnen don génie civil ma ni construction métallique mali kɔnɔ yan entrepreneur cɛ kunda minnu bɛ construction métallique kɛ surtout nɛgɛ babaw mine kɔnɔ a ka dɔgɔ kuma tɛ muso ma ne b'o baara ninnu kɛ dɔnku ni expertise tɛ yɔrɔ min na n bɛ ganeyɛnw ta ka na u b'a kɛ mɛ ganeyɛn minnu bɛ na pour que ne fana ka baara nafa ka se maliyɛn ma ne bɛ maliyɛnw de bila ka ganeyɛn ninnu akɔnpaɲe baara la dɔnku i bɛ taa sɔrɔ baara bɛ ban yɔrɔ yɔrɔ o b'a sɔrɔ qualification bɛ o maliyɛn fana na ne ye maliyɛn caman fɔrime o cogo la bi bi in na ganeyɛn bɛ baara min kɛ a maliyɛn damadamani bɛ yen minnu bɛ se ka o baara kelen kɛ ne ye dɔnku o plasi ninnu na ni ne ye opportunité sɔrɔ ne tɛ ganeyɛn ladeplase tun Directement n bɛ maliyɛn ta o yɔrɔ la min ni mali jamana ni maa si tɛna jɛ a la o b'a jira k'a fɔ n'o baarakɛ yɔrɔ nin o bɛna ɲinini kɛ n'a ye ɲinini kɛ a bɛ mali dugujukɔrɔ nafa bɛ fan o fan a b'o ɲini k'o dɔn k'o lakodɔn ani ka se k'o kiimɛli kɛ hakɛ min bɛ yen o fana tɛmɛnlen kɔfɛ a bɛna kɛ sababu ye ka mali dugujukɔrɔ nafolo labɔ ni a y'a labɔ k'a feere k'a tɔnɔmada diɲɛ seleke naani suguw la nafolo min bɛ sɔrɔ a la o tuma na o nafolo fana o bɛɛ bɛ taa mali wagandeba kɔnɔ n'o ye mali jiginɛba ye mali trésor o tuma na n'o kɛra malidenw bɛ hami ni yɔliyɔli min na diɲɛ kɔnɔ a ka ca ala fɛ o bɛ ban pewu FER mali tun y'a laɲini a bɛna kɛ yala o la aw kɛlen bɛ ka jumɛn tigɛ FER mali tun y'a laɲini gouvernement ye a latigɛ ko a bɛna kɛ ka fara ala taala ka dɛmɛ kan o tuma na FER mali bɛ o bɛnkan min tara anw b'a kɔlɔsi de anw bɛ gouvernement senkɔrɔma tintin o fana tɛmɛlen kɔfɛ anw bɛ jamanadenw wele da u ma o de ye fɛn o fɛn min n'o bɛ se ka kɛ sababu ye anw ka nin camancɛ fanga marabaga ninnu ka se ka eh, kala don u sen na ka se ka y'a faamaya b'a la u taamasen ka se k'a giriya u bolo an kana taa o sira fɛ ninnu bɛ taabolo min kan a jɛyara anw ma kɔni eh, kabini u ye nin wulikajɔ in bila sen kan a jɛyara anw ma bi k'a fɔ mali ka yɛrɛmahɔrɔnya ani mali danbe seginni a ma ani malidenw lapasali o de ye nin nin faama ninnu min b'an kunna bi n'o ye gouvernement ye ani an ka fangabonda tɔ o de y'u ka hakilina o de y'u ka haminako ye o tuma na ni ɲɛmaaw ye ɲɛtaa sira ta a ka kan kɔmaw fana ka u senkɔrɔma tinti bawo jamana ɲɛtaa waleyali la jamanaden kelen o kelen bɛɛ n'i jɔyɔrɔ don bɛɛ de kan k'i jɔyɔrɔ fa FER Mali na a ko kuraya bi k'a fɔ k'o na dɛmɛ ni dɛmɛ bɛ ka ɲɛsin furancɛ fanga ma ɲɛmaaw ma siga foyi t'a la FER Mali b'a ka dɛmɛ n'a ka dɛmɛdɛmɛ kurakuraya ka ɲɛsin furancɛ fanga maaw ma k'a jira k'a fɔ su ani tile anw bɛna kɛ wulikajɔ kɛbaa ye yaasa laɲini minnu b'u bolo olu ɲɛɲiniw jamanadenw ka ɲɛtaa n'u ka lafiya sira kan olu ka se ka sabati association pour le développement de la commune de temera olu tun b'u ka laadala ɲɔgɔnye la ni o de assemblée générale ye ka daminɛ deux mille vingt na ka na bila deux mille vingt deux la baara minnu sera ka kɛ minnu ɲɛna ani minnu ma ɲɛ ka se ka na o dantigɛ ɲɔgɔn ye a kɛnɛ kan amidu ja ale tun bɛ STTV tɔgɔ la A bɛ sɔrɔ an ka ɲamaruya ka sɔrɔ don fɛ bi an ɲɔgɔnye min kɛ bi o ye an ka assemblée générale ɲɔgɔnye de quoi i n'a fɔ chaque deux ans an bɛ an ka biro kuraya an b'a baara minnu boloda an b'u présenter mɔgɔw la donc an bɛ biro fana manburu changer an bɛ taa an kan ka baara minnu kɛ kura ye an b'olu fana fɔ mɔgɔw ɲɛna aw ka baara ninnu bɛ tali kɛ mun ni mun de kan ɔ an ka baaraw bɛ taa an bɛ fɛn caman kɛ an ka commune ye par exemple i n'a fɔ développement fan fɛ